o nwere one stereotype dị on board among our youths na ị nụọ nwaanyị kpọfete obodo oyibo na iwu bụ na ọ ya arapụ gị echa ị nụọ nwaanyị nwaanyị onye igbo kpọfete obodo oyibo na ọ ya hapụ gị jekwuru nwoke ọzọ na-asị

o nwe ebe o nwe one platform m je o nwe one platform anọ m ebe ha na-ekwu some persons na-asị ha na ụfọdụ ndị na-ekwu ụfọdụ ụmụ nwoke all these eh, ụmụ nwoke some of them bụ a year two years some of them bụ last year ka ha gbafesịrị obodo oyibo some of them bụ mgbe a Tinubu chịbara ka ha jere obodo oyibo na ebe a na-agbakasị ọnụ nwunye emekọta na ha nụọ nwaanyị ha kpọfeta nwunye ha obodo oyibo na nwunye ha ya nọ na naijiria na ọ ya nọ na naijiria mụsịsịalụ ha nwa before e kwuo okwu ịkpọfete obodo oyibo number one godi onye gwa gị na nwaanyị mụgoro gị nwa enweghị ike ịhapụ gị wee gbafuo ma ọ chọgodi ịhapụ gị onye gwa gị na nwaanyị mụgoro nwa ma hapụ gị that thing na fear na ọ mụbeghị gị nwa na ị kpọta ya ebe ahụ na ọ ka dị fresh onye gwa gị na ọ ma hapụkwa gị ma o ji hapụ gị that one godi aside so ha na-ekwu ihe a na-ekwu ihe ahụ one man o wee pụta one man the man should be in his late 60s or early or mid 60s the man dịgo old wee wee the man wee tụtụrụ okwu wee na-ekwu wee na-asị ha na that thing is a very very wrong narrative that ọ dị surprise na na that narrative is selling na ndị nwegoro that experience has refused to tell ọ sị na ụmụ nwoke nwegoro that experience has refused to tell us the truth the man sị na o bigo 48 years na o bigo 48 years na Europe and na ọ dị 35 years in marriage na ya na nwunye ya nọ obodo oyibo na ọ ebe a ka ha nọ wee mụọ ụmụ ebe a ka ha nọ zụọ ụmụ na ụmụ ya sef alụsigo ụmụ nwaanyị alụsigo di ụmụ nwoke alụsigo nwaanyị sef na o nwezi nke ya na ha bi do you get ọ sị na ndị sell that narrative have refused to tell us the truth like ndị nwegoro that experience na ụmụ nwaanyị ha je kpọrọ ha police chụpụ ha n'ụlọ or something they have refused to tell us the truth na most at times na ụmụ nwoke na-abụ the cause of it onye ka m na-ese kwefuru e eh? before nwaanyị ebido mewe gị anything before ị nụ na nwaanyị bido na-akpaso di ya wicked ma nwaanyị bịa mebe di ya anything jụọ ọfụma o nwere character that man o nwere ihe that man mee ya ọ sị na a lot of them ha kpọfeta nwunye ha obodo oyibo they will still be acting na ha na-etreat nwunye ha ka nwunye ha ọ bụ ohu like na-etreat we know yes we appreciate the fact na ị kpọfetere obodo oyibo but ị makwa na nwunye gị di ya nọ ọ bụrụ na ị kpọfeteghị ebee ka isi ọka ọnọdụ ebe ka ị chọ ka ọ nọdụ ọkwa marriage bụkwa unu bụrụzie ofu so ị kpọfetezi obodo oyibo ahụ ị na-emezi ka ka ị bụ god over her na-etreatzi ya ka slave na some of them sef ya abịakwu na-achụ nwaanyị na-eme ihe niile and ụmụ mana ụmụ nwaanyị adịghị echefu ihe the worst person ime ihe n'ụwa bụ nwaanyị ọ bụgodị na 20 years or 30 years ka ọ ya eteki ya ime imechi ya ga iretaliate ọ ya eme ya nwoke nwee ike ịyọ nwoke biko nwoke nwee ike sị okay ka ọ gbaalụ gị manakwa ị fụrụ nwaanyị ụmụ nwaanyị adịghị echefunata ihe that is why ihe ọbụla ị na-act around ụmụ nwaanyị ị ya adị very careful extremely careful the man wee na-asị na ụfọdụ n'ime ha bụ ha kpọta nwunye ha ha na-eme nwunye ha kwa ugwu mago na-etreat nwunye ha bad nwaanyị abịakwa na-edi ya na-edi ya na-ekpe ekpere n'ime obi ya bụ so ya nweta ọrụ ka ihe ya dịzi n'isi ya bụ ka o si na be gị apụọ do you get mbọsị ọ ya-enweta ọrụ ma ụbọchị ọ ya-enweta ya na ka o si na be gị pụọ then ọ bụrụzikwanụ ndị a na-achọ dị inweta ọrụ ndị a na-achọ dị hapụ gị wee pụọ chọrọ nwoke ọzọ jebe ọ bụ na ndị anụ achọrọ ịgbaso gị wicked ha kpọọlụ gị polisi unu ma na ebe ahụ bụ ebe iwu ebe iwu iwu iwu na echekwado ụmụ nwaanyị i jekwara ebe ahụ na-akpa agwa ị na-akpa na naijiria ụfọdụ jee obodo oyibo a na-eti nwunye ha ihe ọ bụrụ mana ọ bụ na iwu na-efavor nwaanyị na naijiria a lot of you ma- a lot of you married men would have been in prison i'm telling you the fact a lot of you would have been in prison i jikwa ị kpọrọkwa onye a jee ebe ị ma na iwu na-efavor nwaanyị ị na-akpakwa agwa a- akparamagwa ọjọọ anụ na-akpa na naijiria you will be beating your wife na-eme ya ị na-eti ya ihe ị na-eme expect ka ụdịka mmadụ ahụ ghara itake action so the man bịa na-akọ ndị nke ọzọ ekwedị ụmụ kirikiri ụmụ okorobịa ndị nke ọzọ na-acrossbedị ee eh, gabon ekwedị the man kwuo okwu ha na-agbakasị ọnụ na-agbakasị ọnụ and i later brought the case to a friend jụọdị because the person has been o tego aka onye a nọ obodo oyibo at least ọ ya anụgo stories ọ ya na-anụgo ọ ya afụgo things ọ ya anụgo stories ọ bụkwa ndị adụ m ekwukwa ndị anọgo nọrọ just 5 years 3 years o adụ m ekwu ndị anọgo 20 years i related the case to a friend a man too i didn't even want to ask a lady ka ọ ya dị ka ka m ji je jụba nwaanyị the guy said exactly the same thing sị na most of 90 percent of ndị ahụ bụ that they are always the cause na ụmụ nwoke ahụ bụ ihe na-abụkarị the cause of it ụmụ nwoke ahụ wee nyekwu m instance na o nwedị friend ya currently nwunye ya mere ụdịka ihe ahụ na mgbe the man na-amaltreat the woman na-eticha the woman ihe na-achụ nwaanyị ya dị several bad bad story na kesel ndị a na-ebi ọfụma with di ha billions of people even from other african countries di ha kpọfetesịrị obodo oyibo na-ebi ọfụma with di ha anyị anakwa anụ anything about them mana enwere ha na nke ya na di ya nwere issue small issue ọ nke a ya egwu na social media ndị ndị youth akọpịrị ya sị anyị anyị ekwughị ekwu na akpọfetezina nwunye n'obodo oyibo because all bad news na sel unu echefukwuo na before nwaanyị ahụ act ya like that na o nwere ihe pushu ya sọsọ nwaanyị mgbe nwaanyị actịrị ka adị enwe ihe pushu ya mana nwoke megha n'ihe nwoke hapụ nwunye ya jee lụọ nwaanyị ọzọ a sị nwere ihe pushu ya ọ dịka nwunye ya adị enye ya peace ọ dịka nwunye ya adị enye ya respect nke nwanụ nke nwanụ mana nwaanyị mee the same thing a ma ajụkwa gịnị mere nwaanyị a ji wee actuo na they will conclude na ị bụ a bad person mana sọsọ nwoke ka ọ ya-abụ nwoke act ya kpaa akparamagwa ọjọọ enyebe excuses enwebe excuses why o ji mee ihe a excuses ebido bi like excuses esi from left right and center pụtaba mana nwaanyị mee ya okay why ị ga-eji wee mee ya sef why you why will you do that you as a woman why ị ga-eji wee mee ya why won't you take every shit that is being thrown at you because you are a woman maka na ị bụ nwaanyị